An tseachtain seo tá an podchraoladh á eisiúint i gcuimhne ar Johnny Duhan agus Máire Úna Ní Fhátharta, a fuair bás agus iad ag snámh i mBearna, Co. na Gaillimhe an tseachtain seo caite. Ceoltóir iomráiteach ab ea Johnny, aitheanta go minic as an amhrán The Voyage a scríobh, agus ba bhean díograiseach i leith na Gaeilge í Máire, a bhí ag obair le Fóram Chois Fharraige mar Oifigeach Pleanála Teanga ó Lúnasa 2024.

Agus is go bhfuil sibh ag baint taitneamh as an tseachtain agus pé rud a bhfuil ar siúl agaibh ar fad. Mise go maith anseo. Díreach tar éis, bhuel, díreach tar éis an podchraoladh seo tá mé chun é a chríochnú ach díreach roimh an bpodchraoladh seo bhí mé ag éisteacht leis an chéad chúpla nóiméad de chuid a dó den agallamh atá curtha amach ag an bpodchraoladh Crime World le Gerry Hutch. Tá mé cinnte a lán daoine ag éisteacht leis seo. Seans maith. go raibh an seans agaibh nó go raibh sibh ag éisteacht leis an agallamh le Gerry Hutch roimhe seo. Muna bhfuil aithne ag aon duine ar Gerry Hutch, go háirithe sibhse nach bhfuil, bhuel, nach as Éirinn sibh nó nach bhfuil i bhur gcónaí in Éirinn, Gerry Hutch, bhuel, is féidir leat Google a dhéanamh ar Gerry, ach Gerry 'The Monk' Hutch, allegedly, ceann de na coirpigh is cáiliúla. in Éirinn agus bhí sé, bhuel, arís allegedly, páirteach sa feud idir na Kinahans agus na Hutches i rith 2015, 2016, 2017 agus na blianta sin agus is dócha tá an tá an feud sin, tá na fadhbanna sin fós ar siúl ach tá níos mó níos mó síochána anois ná mar a bhí blianta ó shin ar aon nós agus anuraidh, Bhí sé sa triail, bhí sé mar is dócha an príomhdhuine sa triail maidir leis agus timpeall air an Regency Hotel Murder a tharla i 2016 ceapaim, an dúnmharú sin ar David Byrne agus fuarthas neamhchiontach é, fuarthas. amach nach ndearna sé é nó nach raibh go leor, go leor fianaise ar aon nós chun, chun rá go raibh sé ciontach agus go ndearna seisean an dúnmharú nó go raibh seisean ag pleanáil an dúnmharú agus anois tá sé sa tír agus tá sé ag seasamh sa toghchán. ag deireadh na míosa, ar an naoú lá is fichead, ceapaim, tá an toghchán ar siúl ar ais in Éirinn. Tá sé ag seasamh ansin, sa, san áit chéannta, sa dáilcheantar céanna, mar le Mary Lou McDonald, ceannasaí Shinn Féin, ar ndóigh, agus Paschal Donohoe, freisin. Agus tá Paschal Donohoe fós mar Minister of Finance? An tAire Airgeadais, níl mé cinnte ach bhí sé ar aon nós. Ceapaim go bhfuil sé fós actually. Tá mé beagnach cinnte go bhfuil sé. Ach yeah, tá sé dochreidte, tá sé chomh suimiúil, you know, má fheiceann tú nó má fhéachann tú ar RTÉ agus you know na meáin, na meáin, mainstream is dócha. In Éirinn níl aon duine ag labhairt faoi, níl aon duine ag scríobh faoi, b'fhéidir mar gheall nach bhfuil siad ag iarraidh go fhaigheann sé suíochán ach tá seans aige, tá, tá seans sách maith aige chun suíochán a fháil i Dublin Central. So tá sé dochreidte, b'fhéidir i gceann cúpla mí beimid ag féachaint ar Gerry the Monk Hutch arís, lad you know, allegedly, go ndearna cúpla, cúpla bank robberies ansin ag deireadh na hochtaidí, tús na nóchaidí. fear a bhfuil a lán nascanna aige le daoine difriúla agus le rudaí difriúla agus dúnmharuithe difriúla roimhe seo agus seans go mbeidh sé sa Dáil i gceann cúpla mí agus tá sé an you know taitníonn sé go mór le a lán daoine i mBaile Átha Cliath mar tá a lán a lán oibre déanta aige sa sa phobal Ceapann a lán daoine b'fhéidir go bhfuil na daoine atá sa Dáil anois, na Teachtaí Dála, go bhfuil siad níos measa ná duine éigin cosúil le Gerry Hutch agus Gerry Hutch is as an gceantar é féin agus tá sé actually in ann ionadaíochta ceart a dhéanamh ar son ar son an phobail so tá sé suimiúil agus tá seans aige tá tá seans so you know tá mé Ag fáil beagainín nó ag éirí beagáinín gafa anois le éisteacht leis na scéalta difriúla tríd na blianta mar roimhe seo ní raibh mórán, you know, is cuimhin liom nuair a bhí mé ar an meánscoil ar ndóigh bhí gach rud maidir le sin ag tarlú ach mar gheall gur as Gaillimh mé ní raibh aon rud cosúil le sin really ag tarlú thíos i nGaillimh, bhí sé, cheap mé go raibh sé ar siúl i mBaile Átha Cliath amháin agus b'fhéidir cúpla rud i Luimneach, cúpla rud i dTuaisceart na hÉireann maidir leis na Kinahans agus na Hutches ach an chuid is mó de gach rud a bhí ag tarlú, bhí sé ag tarlú i mBaile Átha Cliath nó sa Spáinn actually, níos cóngaraí ná cá bhfuil mé féin, cúpla, cúpla seachtain ó shin nuair a bhí, bhuel, cúpla mí ó shin anois nuair a bhí muid i Marbella le haghaidh an Peil Ghaelach bhí orainn tiomáint trí Fuengirola agus Fuengirola sin an áit Ghabh siad Gerry Hutch i 2021, ceapaim, is cuimhin liom actually a bheith, bhí mé sa Spáinn agus bhí mé díreach chun dul go Marbella agus an áit sin ar laethanta saoire an tseachtain tar éis é sin. Yeah, bhí, bhí sé actually an am sin, just tá mé ag smaoineamh anois ar cé chomh you know gar agus a bhí muid nó cé chomh, cé chomh luath agus a bhí mé féin. i Marbella agus an áit sin, an ceantar sin, Costa del Sol, go bunúsach díreach tar éis a bhí an Monk ansin agus tá an físeán cáiliúil, ar ndóigh, seisean lena, is dócha, lena bhean céile, cailín éigin ar aon nós, so is dócha gur a bhean céile a bhí ann agus bhí siad ina suí sa bhialann agus ansin tháinig na Guardia Civil, Policia, policia. Gardaí na Spáinne anseo, póilíní na Spáinne. Chuaigh siad isteach le duine amháin as na Gardaí freisin i gcónaí, taitníonn sé le le Interpol chun a bheith, duine éigin as an tír eile ansin agus tá na tá na pictiúirí i bhfad níos fearr agus tá Interpol ansin in ann a rá ó nach bhfuil sé go hiontach go bhfuil, you know, na na póilíní difriúla as na tíortha difriúla ag obair le chéile. agus chuaigh siad isteach agus gabhadh Gerry Hutch agus ansin bhí sé i bpríosún ag fanacht ar an triail ar feadh dhá bhliain nó ar feadh bliain go leith ar aon nós in Éirinn agus ansin you know a lán de na rudaí eile tharla siad sa Spáinn tharla siad b'fhéidir i Lanzarote tharla siad i Malaga tharla siad i Marbella Níor tharla aon rud sa Sevilla, ceapaim, mar ní bhíonn siad anseo, bíonn siad níos mó ar an taobh eile, bíonn siad ar an Costa del Sol ach arís níl sé sin ach dhá uair, dhá uair go leith uaim anseo sa Sevilla so yeah tá sé an-suimiúil you know a lán de na rudaí bhí mé actually chomh cóngarach do na rudaí a tharla maidir le Irish Gangland agus Gangland na hÉireann agus mise anseo i mo chónaí sa Spáinn agus a bhí mé nuair a bhí mé ar ais i mo chónaí i nGaillimh nuair a bhí mé ar scoil agus i Luimneach ag an ollscoil agus agus mar sin de so yeah just listen tá an scéal an-dorcha agus níl mé ag iarraidh saghas glamorizing a dhéanamh ar aon rud a tharla mar ar ndóigh bhí sé go huafásach ar fad Ní féidir linn a rá go cinnte cé a bhí páirteach, cé nach raibh páirteach. An raibh Gerry Hutch páirteach nó nach raibh sé? An bhfuil an ceart aige chun a bheith ag seasamh le haghaidh an Dáil má bhuann sé agus má bhuann sé suíochán? An ndéanfaidh an rialtas iarracht nó an ndéanfaidh An Garda Síochána iarracht, b'fhéidir, chun é a ghabháil arís agus b'fhéidir fiosrúchán eile a dhéanamh air ionas go mbeidh siad in ann é a chur sa phriosún? Ach Tá sé suimiúil mar you know anois níl RTÉ agus níl a lán de de na meáin in Éirinn agus na meáin mainstream is dócha agus na páipéirí nuachtáin níl siad ag scríobh mórán faoi an scéal seo ach cinnte go mbeidh siad agus ceapaim taobh istigh den tá céard anois dhá sheachtain níos lú níl ach seachtain go leith fágtha idir anois agus an toghchán ceapaim sa seachtain go leith sin níl ach seachtain actually agus sibhse ag éisteacht le seo sa seachtain sin Tá an scéal seo faoi The Monk agus an scéal seo faoi Hutch, tá sé chun éirí mar an scéal is mó sa toghchán, ceapaim. Mar domsa, tá sé sách soiléir. Níl mé chun labhairt faoin bpolaitíocht, mar sin ceann de mo rialacha ar an bpodchraoladh. Ach é sin ráite, le déanaí tá mé ag labhairt i bhfad níos mó faoin bpolaitíocht agus rudaí, b'fhéidir, maidir leis an bpolaitíocht. Ach níl mé ag iarraidh dul isteach agus labhairt faoi toghchán na hÉireann ag deireadh na míosa ach you know tá sé sách soiléir an an toradh a bheidh againn agus tá sé sách soiléir cé a bhuafaidh so ceapaim an scéal is mó beidh sé faoi The Monk agus gach rud ag tarlú ansin sa sa Dáilcheantar, nó constituency i Dublin Central i lár Bhaile Átha Cliath. So just tá sé an-suimiúil arís, níl mé you know ag déanamh aon glamorization as nó níl mé ag rá go bhfuil sé go maith go bhfuil seisean ag seasamh, you know níl mé ag rá go bhfuil sé go dona freisin mar tá an tá an ceart ag éinne atá ag iarraidh, tá siad in ann seasamh ach em just tá sé suimiúil. You know tá sé bhí mé actually ag éisteacht le le daoine ag labhairt faoi seo, bhí siad ag, ag, ar an bpodchraoladh sin, you know, bíonn siad ag labhairt, Crime World le Nicola Tallant, bíonn siad ag labhairt go minic faoi Hutch agus na rudaí timpeall air sin agus bhí siad actually ag labhairt ar an seó ceapaim inné nó cúpla lá ó shin faoi cén fáth a bhfuil suim ag an méid seo daoine agus cén fáth a bhfuil suim againne, you know, mar, mar. Tá a lán suim acu ar an bpodchraoladh i Hutch agus Gangland is dócha agus rudaí cosúil leis sin agus tá sé suim, like, cén fáth, cén fáth a bhfuil, níl suim ag gach duine sna rudaí seo, tá 's am go bhfuil a lán daoine agus níl aon suim ar chor ar bith, ní, you know, 's fuath leo a bheith ag éisteacht leis na rudaí seo agus cinnte a lán daoine i mBaile Átha Cliath agus áiteanna a bhfuil, b'fhéidir, tar éis a lán de na rudaí seo a fheiceáil agus an heartbreak a fheiceáil agus you know cinnte 2015, 2016, 2017 ag siúl timpeall Bhaile Átha Cliath you know ní go háirithe in i gceantar b'fhéidir leis na daoine sin cinnte ní raibh daoine ag mothú sábháilte fiú más rud é go raibh tú aon céad faoin gcéad neamhchiontach agus ní dhearna tú tada, ní dhearna tú tada go dona, you know, cinnte go raibh sé go huafásach really agus just chun a bheith ag cloisteáil faoi na rudaí sin agus you know samhlaigh mar shampla an lá ar an Regency agus cad a tharla ansin, an méid daoine a bhí ansin agus ní dhearna siad tada, just bhí siad ansin le haghaidh an dornálaíocht agus cinnte go raibh páistí ansin agus, agus gach rud eile agus an eagla agus seans maith fós go dtí An lá seo, sa lá atá inniu ann, tá an rud sin agus an mothúchán sin agus an tráma sin leo. So níl mé ag rá go raibh sé go maith ar chor ar bith, ach tá sé suimiúil faoi an suim atá againn ar fad, nó atá ag a lán daoine, sa choir, is dócha, agus gach rud. ag baint leis leis an gcoir agus le scéalta cosúil le seo agus tá sé suimiúil go bhfuil an méid sin tacaíochta freisin ag daoine cosúil le Hutch i mBaile Átha Cliath. You know, is, go minic agus you know bhí mé ag éisteacht le a lán de na polaiteoirí eile ag labhairt faoi Hutch i rith na seachtaine agus ar ndóigh tá siad ag tabhairt amach faoi Hutch agus ag tabhairt amach go bhfuil sé ag seasamh le haghaidh suíochán sa Dáil ach you know go minic ní bhíonn sé chomh simplí sin. you know is cinnte go bhfuil a lán drochrudaí déanta aige ach ag an am céanna mar a dúirt mé tá sé ana cháiliúil i mBaile Átha Cliath tá a lán meas ag a lán daoine ar Hutch agus níl mise ag labhairt faoi choirpigh tá mise ag labhairt faoi ghnáth daoine go háirithe daoine ar ndóigh ansin i dtuaisceart lár na cathrach i mBaile Átha Cliath so tá sé suimiúil agus tá sé ana suimiúil cad a tharlóidh idir anois agus an toghchán agus arís níl sé really ar na príomhscéalta ar RTÉ nó The Irish Times agus The Independent nó mórán daoine níl na meáin really ag iarraidh labhairt faoi anois ach ceapaim idir anois agus an toghchán éireoidh sé mar cheann de na scéalta is mó mar tá seans iontach aige chun bhuel seans iontach tá seans aige chun suíochán a fháil you know gan gan dabht beidh sé san san iomaíocht ar aon nós chun suíochán a fháil so níl sam you know ní raibh suim agam riamh i rudaí cosúil le sin agus mise níos óige ach ceapaim an scéal seo agus ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo an fáth, you know, dúirt mé ar dtús go raibh mé really ag iarraidh éisteacht le, le cuid a dó, tháinig cuid a haon amach inné agus beidh cuid a trí amach amárach, Dé Máirt, so agus sibhse ag éisteacht leis seo beidh gach cuid amach agus beidh sibh in ann éisteacht. leis nó le gach cuid má tá sibh ag iarraidh ach tá sé chomh suimiúil mar seo lead nach bhfuil agallamh ceart déanta aige riamh nach bhfuil podchraoladh déanta aige riamh ina shaol agus you know ceapann a lán daoine go bhfuil an méid sin rudaí drochrudaí déanta aige ach mar gheall go bhfuil sé saor mar gheall nach bhfuil fianaise ina aghaidh is dócha tá sé in ann siúl timpeall na cathrach agus tá sé in ann dul ar phodchraoladh agus labhairt go hoscailte faoi faoi pé rud faoi you know rudaí ina shaol agus a thaithí agus Is carachtar é. You know, is cuma cad a smaoiníonn tú, cad a smaoin tú faoi, caithfidh tú admháil, is carachtar é agus tá sé charismatic, an chaoi a bhíonn sé ag, a bhíonn sé ag míniú na scéalta faoina shaol, I mean, ar chuid a haon, mar shampla agus, you know, tá, tá sé dochreidte an méid éisteoirí cheana féin, ceapaim go raibh b'fhéidir trí chéad míle nó ceithre chéad míle duine ag éisteacht leis, leis an bpodchraoladh seo, le cuid a haon. taobh istigh den chéad lá a tháinig sé amach, like tháinig sé amach inné agus cheana féin tá sé, ceapaimse two hundred thousand, three hundred thousand views b'fhéidir ar YouTube agus ar ndóigh i bhfad níos mó ansin ar Spotify agus áiteanna eile. You know, tá daoine gafa leis an fear seo agus tá siad gafa le cad atá le rá aige agus ag, you know, tá na scéalta dochreidte ag labhairt faoi an scéal sin agus, agus seisean i Lanzarote cúpla bliain ó shin agus chonaic sé. beirt hitmen ag teacht isteach sa teach tábhairne agus bhí a fhios aige nach raibh mórán ama aige agus d'fhág siad ar feadh cúpla nóiméad chun na gunnaí a fháil agus ansin bhí air fágáil agus an scéal faoi seisean ag dul go Dubai agus go bunúsach ag dul go dtí oifig Daniel Kinahan agus é ag you know ag cur cheist dó, is mise Gerry Hutch, an féidir liom bualadh le le Daniel, ó, an Daniel anseo san oifig. Tá sé, tá sé dochreidte agus you know, mar a dúirt mé, ní raibh suim agam riamh sna rudaí sin ach carachtar cosúil le Hutch agus na scéalta timpeall air agus mothaím beagáinín go dona ag, ag rá rud éigin cosúil leis seo ach tá sé suimiúil agus tá sé saghas captivating mar a déarfá i mBéarla nó tá sé beagáinín mealltach saghas charming freisin so níl a fhios agam níl mórán you know tuairimí agam ar na heachtraí difriúla agus níl a fhios agam conas a mhothaím faoi duine éigin cosúil leis sin ag seasamh le haghaidh an Dáil ach tá sé suimiúil agus tá mé ag éirí gafa leis sin. D'aithneoinn mé féin ar aon nós agus b'fhéidir tá mé in ann an topaic a athrú beagáinín mar níl mé ag iarraidh an podchraoladh iomlán a dhéanamh ar Ganglands in Ireland agus gach rud timpeall ar Ganglands in Ireland ach mise, nuair atá suim agam i rud éigin, níl a fhios agam an bhfuil saghas addictive personality agam nó rud éigin cosúil leis sin ach má tá suim agam i rud éigin caithfidh mé éisteacht le gach rud ag baint leis, caithfidh mé léamh. gach rud ag baint leis agus taobh istigh de lá amháin nó dhá lá, níl mé ag rá go bhfuil an t-eolas ar fad agam ach tá cuid mhór den eolas agam agus bíonn mé saghas clued up air agus ansin bíonn mé gafa le rud éigin ar feadh cúpla seachtain agus ansin b'fhéidir caillim mo chuid suime, you know, rud céanna leis an, leis an, leis an gceol, má. Má thagaim ar, b'fhéidir, banna ceoil nua a thaitníonn go mór liom, bíonn mé ag éisteacht leis an t-am ar fad ar feadh seachtain nó dhó. Bíonn mé ag éisteacht le gach amhrán, gach albam a bhí acu agus you know tá mé tá mé ag iarraidh just dive fully in agus just a bheith timpeallaithe leis an rud é féin. Ceapaim go bhfuil sé níos níos suimiúla sa slí sin so mar gheall air sin i rith an deireadh seachtaine. Bhí mé ag éisteacht le le gach rud difriúil agus tá an audiobook tosaithe agam anois atá scríofa ag Paul Williams faoi The Monk agus gach rud a tharla really idir 2013, 2014 agus ansin an triail anuraidh agus tá sé box office, you know, is cuma cad a smaoiníonn tú faoi tá sé box office tá sé An-an-bhrónach, cad a tharla. Tá sé an-an-dorcha, cad a tharla. Tá sé b'fhéidir níos dorcha anois nach bhfuil daoine nó nach bhfuil mórán daoine sa príosún mar gheall ar cad a tharla ach you know uaireanta tá sé suimiúil mar mar dhaoine cén fáth a bhfuil muid chomh gafa agus go bhfuil an méid sin suim againn i rudaí cosúil leis sin mar ar pháipéar is rudaí fíor diúltacha iad agus is rudaí fíor dorcha iad agus rudaí nach nach mbeadh muid ag iarraidh a fheiceáil muid féin nó a bheith páirteach ann muid féin go deo inár saoleanna ach nuair a bhíonn sé ar siúl b'fhéidir áit éigin eile agus nuair a bhíonn beagáinín distance agat leis agus níl tú you know níl tú féin i mbaol ansin mothaíonn sé beagáinín suimiúil agus ceapaim go bhfuil an, you know, mothaíonn a lán daoine go dona ag rá rud éigin cosúil leis sin ach sin an fhírinne so ní cheart dúinn a bheith ag, ag diúltú an fhírinne is dócha. Ach yeah, seachas é sin, gach rud go maith anseo i Seville. Seachas a bheith ag éisteacht leis na podchraoltaí sin ar fad agus ag éirí clued up maidir le gach rud timpeall ar Hutch an deireadh seachtaine seo freisin bhí imeacht againn ar an Satharn, bhí sé an-cool ar fad, tá cara agam anseo ag obair le Jameson, go bhfuil sé i Seville, tá Seville an-difriúil ó chathracha eile sa Spáinn you know más as Éirinn thú mar shampla nó más as aon áit thú agus níl an Spáinnis agat mar do chéad theanga, Má tá tú i mBarcelona, má tá tú i Valencia, má tá tú i Madrid agus cúpla áit eile b'fhéidir, Malaga freisin, tá a lán postanna difriúla le fáil, you know, marketing, sales agus a lán saghas corporate jobs is dócha agus níos mó postanna le baint acu leis an gnó mar shampla ach anseo i Seville really, níl tú in ann ach an Béarla a mhúineadh. Seachas é sin, níl mórán postanna, you know, níl mórán saghas comhlachtaí idirnáisiúnta, fiú má tá an Spáinnis a'd, níl a lán saghas corporate jobs agat anseo, níl a lán gnó anseo. An chuid is mó de dhaoine, bhuel, as Éirinn, as an Ríocht Aontaithe, as na Stáit Aontaithe, tá siad ag obair anseo mar mhúinteoirí, mhúinteoirí Béarla agus níl an pá go hiontach, tá sé go deas ar feadh b'fhéidir, bliain amháin nó dhá bhliain just go mbeidh airgead agat ag teacht isteach agus tusa i do chónaí anseo ach níl tú ag bogadh anseo le haghaidh an post, tá tú ag bogadh anseo le haghaidh an taithí a bheith agat a bheith i do chónaí i Seville agus you know fiú má tá tú ag iarraidh obair i dteach tábhairne, níl ach teach tábhairne Éireannach amháin, fiú má tá tú ag obair ansin fós caithfidh an Spáinnis a bheith agat, níl sé cosúil le Barcelona mar shampla, is cuimhin liom uaireanta a bheith. i mBarcelona i dtithe tábhairne Éireannacha, ní go minic ach uaireanta, agus ní raibh Spáinnis ag cuid de na daoine a bhí ag obair ansin. You know, ní raibh gá leis ach anseo, fiú má tá tú ag obair ansin sa Merchant, mar a deirtear, mar a ghlaoitear air, an t-aon teach tábhairne Éireannach i Seville, caithfidh an Spáinnis a bheith. agat. So, níl mórán postanna agat má tá tú, you know, tá an t-ádh ormsa, tá mé ag obair ar líne agus ar ndóigh, mar gheall air sin, you know, tá aithne agam freisin ar a lán daoine anseo agus tá siad ag déanamh an rud céanna, níl siad ag, ag múineadh na Gaeilge ach an oiread ach tá siad, mar shampla, you know, tá siad ag obair ar líne just le remote job, rud éigin arís bainte leis an gnó, bainte le. corporate job nó rud éigin leis sin, sales, marketing, an margaíocht, ar ais in Éirinn nó an Ríocht Aontaithe nó áit éigin eile agus just tá siad suite anseo, tá siad bunaithe anseo, cuid acu níl a fhios ag, ceapaim, níl a fhios ag a gceannasaithe go bhfuil siad anseo ach sin ceart go leor, má tá tú in ann é a dhéanamh, ba cheart duit é a dhéanamh, ceapaim, agus an taithí a fháil amuigh anseo nó áit éigin thar lear. Cén fáth? Níl mórán daoine a bhíonn ag bogadh thar lear agus deireann siad tar éis cúpla bliain 'Á, ba bhotún é sin'. You know, de ghnáth tugann sé rud éigin duit agus cuireann sé leis an taithí, do, do thaithí shaoil, your life experience mar a déarfá. So, ar aon nós, mar gheall air sin níl mórán saghas postanna difriúla. Ceann de na lads a bhfuil aithne agam air, tá post beagáinín difriúil aige, is ambasadóir é. Ní ambasadóir le haghaidh Éire nó an Spáinn nó aon rud mar sin ach ambasadóir le haghaidh Jameson, an uisce beatha. So, tá a lán ambasadóirí difriúla ag Jameson timpeall, timpeall an domhain really. Tá ceann acu Thailand, like tá i bhfad níos mó againn anseo, nó acu anseo sa Spáinn, ceann i Madrid, ceann i mBarcelona, ceann i Valencia, ceann i Malaga, b'fhéidir cúpla ceann ar na, na hoileáin, níl 'fhios a'm. Ach tá. a lán ambasadóirí acu timpeall an domhain, nó ceann amháin i ngach cathair, ceapaim, agus bíonn imeacht amháin acu gach bliain. Ceapaim go bhfuil like an imeacht seo acu arís i ngach cathair, so bíonn ceann nó dhó in Éirinn darb ainm Jameson Connects, agus an ceann i Seville i gcónaí, bíonn sé ar siúl i mí na Samhna, so chuaigh mé. anuraidh agus ansin chuaigh muid an deireadh seachtaine seo. I gcónaí bíonn sé ar siúl i lár mhí na Samhna agus bíonn sé go hiontach. Just, is, is cóisir iontach é. Like, bíonn sé ar siúl ar an Satharn ó a sé a chlog um thráthnóna go dtí meán oíche agus just ní, you know, go minic téann tú go, go beár nó teach tábhairne nó cóisir agus. just, ok, bíonn DJ ansin nó bíonn ceol ar siúl agus bíonn an beár oscailte agus sin é, níl aon rud eile ach leis an gcóisir seo, má tá an seans agaibh dul, mar cinnte a lán daoine ag éisteacht, you know, bíonn Jameson Connects ar siúl i do chathair, ceapaim go bhfuil sé ar siúl i gCorcaigh agus i mBaile Átha Cliath ar ais in Éirinn, caithfidh mé seic a dhéanamh anois. Ach tá sé iontach. Tá, tá barbas acu ansin, má tá tú ag iarraidh bearradh gruaige a fháil. B'fhéidir go bhfuil sé sin beagáinín dainséarach agus a lán daoine ag, ag ól ag an am céanna. Ach ar aon nós, ní bhfuair mise an bearradh gruaige ar ndóigh. Ach a lán ceoil, a lán bannaí ceoil difriúla. A lán, yeah, tá sé beagáinín cosúil le like feist beag nó saghas day party. Tá sé an-cool. Bíonn karaoke ann, bíonn. Cad eile? Tá like siopa beag taobh istigh den chóisir agus tá tú in ann vintage, like éadaí vintage, a cheannach ansin. Tá sé an-cool. Just déanann, déanann Jameson a lán rudaí difriúla agus níl sé just ó just cuirfimid DJ ar siúl agus agus sin é. So tá sé an-cool agus Yeah, ceann de na cóisireacha freisin, bíonn daoine ag meascadh le chéile agus is féidir leat just a bheith ag labhairt le héinne freisin so bhain mé sárthaitneamh as sin agus bhí an ceol go hiontach freisin, you know tá sé deacair domsa, like domsa tá mé gafa le ceol house, ní maith liom techno ar chor ar bith ach rudaí cosúil le house, house disco, b'fhéidir tech house agus rudaí mar sin, you know. amhrán cosúil le The Weekend le Michael Gray, amhrán cosúil le Music Sounds Better With You le Stardust agus Lola's Theme le The Shapeshifters, an saghas ceoil sin agus a lán French House, house, house na Fraince, b'fhéidir, as Gaeilge. Agus tá sé deacair uaireanta chun áiteanna a fháil i Seville leis an gceol sin mar tá Seville an-Spáinneach. Yeah, bíonn sé ar siúl. Jameson Connects ceapaim i gCorcaigh agus b'fhéidir i mBaile Átha Cliath freisin ach yeah tá sé deacair uaireanta chun teacht ar na na amhráin cosúil leis sin agus an stíl cheoil nó an genre ceoil sin so bhí sé go deas ní raibh fhios agam ach go raibh cúpla DJ ansin agus bhí siad ag seinm an saghas ceoil sin mar Domsa, bíonn cóisir nó oíche amach i bhfad níos fearr má tá ceol cosúil leis sin. So bhain mé sárthaitneamh as sin agus just a bheith in ann dul amach agus éisteacht leis an gceol sin agus catch up a bheith agam le mo chairde agus gach rud eile. So bhí sé sin go deas agus just rud éigin beagáinín difriúil a bheith you know i gcomparáid leis an deireadh seachtaine céanna arís is arís. So bhain mé taitneamh as sin. Agus yeah really sin sin é. Ní raibh mórán eile ar siúl, I mean, tá sé dochreidte cé chomh gar agus agus táimid ag éirí anois leis an Nollaig. I gceann ceithre seachtain nó cúig seachtain beidh mise ag dul abhaile ar feadh ar feadh tamaill le haghaidh an Nollaig, ní mórán ama ach just ar feadh seachtain amháin nó b'fhéidir beagáinín níos mó. Ag súil go mór le dul ar ais actually an an t-am seo mar tá cúpla rud difriúil ar siúl, tá mé ag rith an ten K i Athenry, Áth an Rí, Ansin ar Lá Stiofáin, ag tnúth go mór leis sin, beidh mé ag bualadh le cúpla cara nach bhfuil ina gcónaí i nGaillimh anois, tá siad ina gcónaí in áiteanna difriúla, san Eilvéis agus i Londain agus áiteanna mar sin. So, yeah, you know, de ghnáth. Bíonn mé ag dul ar ais like ar feadh seachtain amháin de ghnáth mí Aibreán, seachtain amháin mí Mheán Fómhair agus seachtain amháin i mí Nollaig. Mar a deirim i gcónaí nuair a théim ar ais i gcónaí bíonn an aimsir go deas so má tá, má tá tú id chónaí thar lear agus tá tú ag iarraidh dul ar ais go hÉireann agus aimsir deas a bheith agat just téigh an tseachtain céanna mar a bhíonn mé féin ag dul mar i gcónaí níl 's a'm cén fáth ach an tseachtain sin thart ar you know seachtain na Cásca nó díreach tar éis seachtain na Cásca. Bíonn an aimsir de ghnáth ana mhaith in Éirinn agus go minic an céad seachtain freisin de mhí Mheán Fómhair. Go minic bíonn sé go maith so níl mé ag rá gur you know go bhfuil ceangailteach i gcónaí honestly i gcónaí bíonn sé ceart go leor agus fiú nuair a théim ar ais ar an Nollaig ok ní bhíonn sé go maith ach ní bhíonn sé ag cur báistí bíonn sé tirim de ghnáth níl 's agam cén fáth ach yeah you know as An tseachtain i mí Aibreáin, an tseachtain i mí Mheán Fómhair agus ansin an tseachtain ag am Nollag, de ghnáth an ceann ag am Nollag. Ní thaitníonn sé liom chomh mór leis na cinn eile mar bíonn sé níos dorcha, bíonn sé dorcha ag leathuair tar éis ceathair, ar ndóigh seans go mbeidh an aimsir níos measa, de ghnáth ní bhíonn sé ach seans go mbeidh sé níos measa agus go mbeidh sé ag cur báistí agus just tá sé, ah níl 's 'am. Agus you know ag an am céanna bíonn an ghrian ag taitneamh anseo, bíonn sé go deas, bíonn sé seacht déag, ocht déag gcéim Celsius b'fhéidir. Ach you know i mbliana tá mé actually ag súil go mór le dul ar ais agus seachtain amháin a chaitheamh ansin agus tá cúpla rud le déanamh agam agus yeah just beidh sé, beidh sé go deas. Tá mé chun riosca a thógáil beagainín le m'eitiltí mar is cuimhin liom anuraidh chuir mé gach rud in áirithe, Thart ar an am seo, b'fhéidir níos luaithe, b'fhéidir tús mhí na Samhna, mar dúirt mé, you know, níl mé ag iarraidh, níl mé ag iarraidh é a fhágáil go dtí an nóiméad deireanach mar beidh gach rud an-chostasach ansin agus bhí sé chomh, you know, tá sé an-saor, má tá tú sa Spáinn tá sé an-an-saor chun dul ar ais go dtí Éirinn le haghaidh, le haghaidh an Nollag, ní chosnaíonn sé ach b'fhéidir fiche euro, tríocha euro chun dul ar ais ar, níl 's 'am, an t-aonú lá is fichead, an dara lá is fichead, thart ar an am sin. Ach chun teacht ar ais ansin, má tá tú ag iarraidh a bheith anseo le haghaidh Oíche Chinn Bliana, tá sé sách deacair. Like, cosnaíonn sé dhá chéad euro le haghaidh eitilt díreach ar an ochtú lá is fichead, an naoú lá is fichead, an tríochú lá, thart ar an am sin. So anuraidh, bhí mé like, pfff, tá sé seo an-chostasach, níl sé chun éirí níos saoire, cheap mé, cheap mé nach raibh sé chun éirí níos saoire. So dúirt mé, is dócha beidh orm é a chur in áirithe anois ach caithfidh mé. nasc eitilt a fháil, caithfidh mé dul ó Mhanchain go, sorry, ó Bhaile Átha Cliath go Manchain i Sasana agus ansin connection a fháil go Seville i ndiaidh sin. So, is am, bhí mé ag íoc b'fhéidir fós aon chéad is a cúig euro as sin ach dúirt mé go raibh sin níos fearr. Agus ansin. Bhí mé ag cuardú ar Lá Nollag nó Lá Stiofáin, literally dhá lá nó trí lá, just as, you know, bhí mé fiosrach, out of curiosity bhí mé ag iarraidh feiceáil, oh, dá mbeadh mé chun gach rud a chur in áirithe anois, cé mhéad a chosnódh sé, agus le haghaidh an eitilt dhíreach ó Bhaile Átha Cliath go Seville, so ní an nasc eitilte ach an eitilt dhíreach, Níor chosnaigh sé ach ochtó euro, ceapaim. Ar ndóigh, bhí sé ró-dhéanach ansin fós. Bheadh mé ag cailleadh, eh, cailleadh dinero, bhí mé chun rá, bhí mé chun, you know, airgead a chailleadh dá mbeadh mé chun é sin a chur in áirithe. So dúirt mé, okay, just fanfaidh mé leis an, eh, an plean atá agam, fanfaidh mé leis an nasc eitilte agus gach rud atá curtha in áirithe agam cheana féin. Ach dúirt mé, you know what, i mbliana, tá mé chun fanacht. Mar arís, cé atá ag fáil eitilte ó. Bhaile Átha Cliath go Seville ar an ochtú lá is fiche nó an naoú lá is fiche. Ní bhíonn mórán Éireannaigh ag teacht anseo ar chor ar bith. Ní áit dochreidte í Seville chun Oíche Chinn Bliana a chaitheamh so tá mé chun fanacht anois go dtí lár mí Nollag, b'fhéidir níos déanaí. Tá siad cheana féin costach, níl siad chun éirí i bhfad níos mó, bhuel, i bhfad níos costasaí. Agus má éiríonn siad níos costasaí agus tá sé i bhfad róchostach chun teacht ar ais anseo le haghaidh Oíche Chinn Bliana,

chun dul ó Bhaile Átha Cliath go dtí an Spáinn, an dara lá, an tríú lá, an ceathrú lá, an cúigiú lá de mhí Eanáir. Ní chosnaíonn sé ach like trí, tríocha euro, ceathracha euro. Tá sé an-saor ar fad má tá aon duine ag smaoineamh faoi dhul, má tá an seans ag aon duine ach tá 'fhios agam a lán daoine fós beidh orthu obair thart ar an am sin. Ach yeah, sin é.

An tseachtain seo chugainn ar Learn Irish Online le haghaidh Aoine Mhór na Siopadóireachta, sin aistriúchán nua a d'fhoghlaim mé cúpla lá ó shin, ciallaíonn sé sin Black Friday, Aoine Mhór na Siopadóireachta as Gaeilge. So, coinnigh súil amach má tá tú ag smaoineamh faoi b'fhéidir cúrsa a cheannach duit féin nó le haghaidh duine éigin eile, le haghaidh na sam, bronntanas na Nollag mar shampla, agus freisin beidh cúpla rud ar siúl le haghaidh an Nollaig má tá aon duine ag iarraidh bronntanais Nollag a cheannach ó Learn Irish Online. Ach sin é ar aon nós, guys, míle buíochas as a bheith ag éisteacht. Labhróimid libh arís go han-luath ar fad, slán go fóill.